Bail ó Dhia oraibh. Deir Comhairle Chontae Dhún na nGall nach bhfuil na hacmhainní acu le tabhairt faoin obair dheisiúcháin i nGaoth Dobhair théis tuilte na hoíche aréir. Beidh siad, a deir siad, ag cur iarratas chuig an Rialtas le maoiniú a fháil le bóithre agus droichid atá scriosta a chóiriú arís. Bhí obair mhór ghlantacháin ar siúl sa bparóiste inniu agus meastar go bhfuil na céadta míle de dhamáiste déanta. Tá an mórscéal ag Áine Ní Bhreisleáin. Ní aithneofaí ceantracha i nGaoth Dobhair aréir i ndiaidh gur thit fearthainn throm ar feadh trí huaire gan stad. Fágadh an paróiste ina chíor thuathail, níodh ar shiúl bealtaí i gceantar Dhoirí Beaga agus i Srath na Corcra, agus fágadh seanteach phobail Dhoirí Beaga faoi dheich dtroigh uisce nuair a chuaigh an abhainn thar a bruacha i dtrátha a cúig a chlog. Fágadh daoine sáinnithe nuair a druideadh cúlbhealtaí agus d'éirigh cúrsaí níos measa nuair a nigh an tuile ar shiúl roinnt droichid, cosúil leis an cheann seo i Mín an Iolair agus ar an tSeascann Bheag. Ar maidin, bhí an líon damáiste soiléir le feiceáil nuair a thráigh an tuile agus toisíodh ar an ghlantachán. Seo Leabharlann Ghaoth Dobhair atá lonnaithe i bhfoirgneamh an tSeanteach Phobail. Rinne an tuile na mílte euro de dhamáiste anseo, don fhoirgneamh féin, do threalamh agus do na leabharthaí atá istigh ann. Sáinníodh Eibhlín Mhic Giolla Bhríde agus a níon ina siopa bláthanna agus bhí ar na seirbhísí éigeandála tarrtháil a thabhairt orthu. Bhí sé ag cur, gan dar ní am dinnéar uilig inné, but ansin d'éirigh sé iontach trom. Ansin thart fán cúig a chlog thoisigh sé ag iarraidh teacht sa doras orm. Bhí an scuab ag gabháil liom, rinne me daddies. Tá'n droichead briste, brúite. Tá'n siopa dúnta againn faoi láthair agus tháinig uisce isteach ann sa mhonarchan fosta. Ná tabharfaidh sé na braonaí ar ar ar díon. Níor shíl mé go dtarlódh a leithéid anseo i nGaoth Dobhair. Bhí na seirbhísí dóiteáin fíorghnoitheach anseo inné Mar a tchí tú anseo ar an taipéis seo, seo liosta de na scairteanna a fuair muid tráthnóna inné. Fuair muid an chéad ghlao amach, chuaigh muid go dtí Páirc Ghnó Ghaoth Dobhair anseo. Bhí cúpla monarchan faoi uisce, bhí ceann amháin, bhí cúpla troigh uisce ar a chúl agus ina dhiaidh sin thoisigh na scairteanna ag teacht isteach go gasta seo chugainn. Tá ceann i ndiaidh ceann eile agus bhí muid amuigh, bhí muid ag obair go dtí ceann deireanach, fuair muid ná fiche bomaite i ndiaidh a naoi aréir. Chonaic Jim Darren. Chaith oibrithe na Comhairle Contae an lá i mbun oibre ar bhealtaí agus ar dhroichid, ach deir siad nach mbeidh sé ar a gcumas díol ar son an obair dheisiúcháin uilig. Ní bheidh na h-acmhainní ag an Chomhairle Contae, bhí mé ag féachaint ar an méid damáiste atá déanta, so beimid ag lorg tacaíocht ón Rialtas chun an fadhb seo a dheisiú go h-iomlán. Ní fhacthas a leithéid de thuilte sa pharáiste ó báitheadh cúigear a bhí ag Aifreann i mí Lúnasa na bliana ocht gcéad déag ochtó. Beidh sé roinnt laethanta sula mbeidh meastachán déanta ar an damáiste uilig a rinne na tuilte seo. Áine Ní Bhreisleáin, Nuacht TG4, i nGaoth Dobhair, i gContae Dhún na nGall.